Tá tú ag éisteacht leis na GaelGals ar Raidió Rí-Rá. Hi a chairde, Róisín anseo ó na Gaelgals. Fáilte chuig eagrán speisialta de phodchraoladh na GaelGals beo ó Ollscoil Mhá Nuad mar chuid de Sheachtain na Gaeilge. Sula dtosaíonn muid leis an eagrán, tá orainn ár mbuíochas a ghabháil le Brian ó Oifig na Gaeilge in Ollscoil Mhá Nuad agus baill Chuallacht Cholm Cille as an gcuireadh a thabhairt chugainn filleadh ar Ollscoil Mhá Nuad go fíorúil mar chuid de Sheachtain na Gaeilge. San eagrán seo, phléigh mé féin, Rachel, Aoife agus Lucy Na cuimhní is fearr linn ónár dtréimhse in Ollscoil Mhá Nuad agus Cuallacht Cholm Cille. Is mór dúinn é go bhfuair muid an cuireadh seo agus ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le Brian in Oifig na Gaeilge as an gcuireadh agus ár mbuíochas daoibhse a bhí linn ar an oíche. Tá súil againn go mbainfidh sibh taitneamh as an eagrán beo seo de phodchraoladh na Gaelgals.

Céad míle buíochas agus céad míle fáilte ar ais a chur roimh na Gaelgals. Ar ndóigh, tá aithne agam ar chuile dhuine as an ochtar agus is mór agam gur tháinig sibh ar fad anocht, tá mé an-bhuíoch díbh. Agus díreach chun a rá ag an tús, bhí seisiún againn inné leis an Oifig Iontrála in Ollscoil Mhá Nuad ag iarraidh go dtiocfadh daoine, ar ndóigh, chun bheith mar chuid den phobal Gaelach in Ollscoil Mhá Nuad, muintir na hArdteistiméireachta faoi láthair, agus bhíomar ag caint, mar gheall ar na Gaelgals, ansin agus bhíomar ag rá gur, i ndáiríre, gur scéal ratha sibhse, you know, success story don Ghaeilge in Ollscoil Mhá Nuad. Sin mar a fhéachaimse féin air, sa chaoi gur tháinig sibh le chéile, gur bhuail sibh lena chéile ar an gcéad lá riamh, nár bhuail? in Ollscoil Mhá Nuad mar chuid den Chuallacht agus go bhfuil sibh ag tabhairt fén saol anois agus go bhfuil sibh go bhfuil éachtaí á ndéanamh agaibhse le chéile ar mhaithe leis an nGaeilge agus i bhur mbealaí éagsúla chomh maith agus is iontach an rud é sin agus thosaigh mise in Oifig na Gaeilge dhá bhliain go leith ó shin agus chuir chuile dhuine dhaoibhse ana-fháilte romhamsa, agus chabhraigh sibh go mór liomsa chun socrú isteach sa ról, mar ar ndóigh ní raibh aithne agam ar éinne, agus tá sí sách mór Ollscoil Mhá Nuad, agus agus bhí sé éasca go mór ag na Gaelgals, agus ba mhaith liom díreach é sin a rá anois, agus is iontach an rud é, nuair a thosaigh an podchraoladh, bhí mé ag rá wow, you know, agus is iontach an rud é, gur féidir liom seiceáil isteach libh anois agus fáil amach céard tá ar bun agaibh agus cruthaíonn sibh atmaisféar thar a bheith dea-chroíoch agus tá sibh chomh oscailte agus macánta, fiú amháin dá mura mbeadh aithne agam oraibh, déarfainn go mbraithfinn go raibh agus is iontach an rud é sin agus Tréaslaímse é sin libh. Agus toisc go bhfuil aithne agam oraibh, is iontach an rud é gur féidir liom seiceáil isteach chun fáilt amach go bhfuil Lucy splanctha i ndiaidh WandaVision agus go bhfuil Clíona ina cónaí cois farraige anois agus go bhfuil Dúlra ag traenáil a madra chun bheith ina réalta amach anseo agus go bhfuil Alswyn fós ar bís gur eisigh Taylor Swift dhá albam anuraidh agus chomh maith le gach rud eile

le hOifig na Gaeilge Mhá Nuad agus tá sin fíorspeisialta dúinn mar is sin an áit a bhuaileamar le chéile don chéad uair riamh. So ar dtús, just ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil den Brian, so go raibh maith agat Brian, as an cuireadh leis an imeacht seo a réachtáil. So mar a dúirt Brian, beidh dhá chuid den eagrán, so ar an chéad chuid liom tá Róisín, Aoife agus Lucy. agus ar an chéad chuid eile beidh Sinéad, Clíona agus Dúlra le feiceáil. agus Alswyn romhainn ar ball beag mar na rinne Diarmaid. So ar an eagrán speisialta seo beidh mé féin agus na cailíní ag plé ár cuimhní ó na blianta a chaitheamar in Ollscoil Má Nuad leis an Chuallacht Cholmcille. So sula cuirimid tús leis an chainte sin, b'fhéidir just tógfaimid nóiméad chun muid féin a chur in aithne daoibh agus píosa beag a rá faoin chúrsa a rinneamar agus an ról a bhí againn agus muid ar an gCuallacht. So is mise Rachel Nic Anraí agus táim 23 bliain d'aois anois agus táim ag obair mar mhúinteoir i nDroichead Átha so rinne mé mo chéim i múinteoireacht bunscoile i Roinn Froebel i Má Nuad agus bhí mé páirteach den Chuallacht ón chéad bhliain ach nuair bhí mé sa dara bhliain rith mé i gcomhair post ar an gcoiste so bhí mé i m'ionadaí Froebel nuair bhí mé sa dara bhliain agus nuair bhí mé i mbliain na céime bhí mé i m'oifigeach brandála so sin mise. So Aoife an bhfuil tú ag iarraidh tú féin a chur in aithne?
Yeah so Aoife Ní Oisín is ainm dom, táim 24 bliain d'aois anois. Táim ag obair mar múinteoir bunscoile freisin ach tá mise ag obair i Léim an Bhradáin anseo i gCill Dara. Cosúil le Rachel rinne mé cúrsa Froebel léi agus bhí mé páirteach don Chuallacht ón chéad lá riamh. Sa tríú bhliain bhí mé mar a chisteoir ar an gcuallacht agus sa bhliain céime bhí mé mar ionadaí feachtas agus bhí an-am agam sa gcuallacht caithfidh mé a admháil. Lucy, cad é fútsa? Hey guys!
So, is mise Lucy. Thosaigh mé in Ollscoil Mhá Nuad i 2017, sílim, agus rinne mé staidéar ar na meáin agus ar an nGaeilge agus bhí mé páirteach sa chuallacht sa chéad bhliain ach ní raibh mé ar an gcoiste ach sa darna bliain rith mé i gcomhair ionadaí na darna bliana. agus bhí mé chomh sásta faoi sin, honestly, an cinneadh is fearr i mo shaol. Agus ansin bhí mé i m'Uachtarán i mBliain na Céime, sin craiceáilte. So, yeah, sin mise agus má tá sibh do mo leanúint ar aon de sna meáin shóisialta, beidh a fhios agaibh má tá aon mholtaí vitimín nó aon rud ag teastáil uaibh, oibrím i Nourish. So, yeah, sin mise faoi láthair. Róisín, ar mhaith leat tú féin a chur in aithne?

agus cheap mé go mbeadh sé go deas tús a chur leis an eagrán seo ag plé, b'fhéidir, an chéad chuimhne atá againn ón gCuallacht agus tá sé aisteach cuimhniú siar anois mar níor thuig mé nuair a chuir mé aithne ar an gCuallacht agus chuile shórt mar sin go mbeadh an oiread tionchair acu ar mo shaol agus go mbeadh mo shaol fós ceangailte leis an gCuallacht, ceangailte leis na daoine a chuir mé aithne orthu trí Chuallacht Cholmcille. Agus nuair a chuimhním ar an gcéad chuimhne, cineál, tharla sé like trí thimpiste, bhí mé ag gol Bhí mé ag an gcúrsa TEG i Carna agus chuaigh mé síos go dtí an Rinn agus bhí mé ag plé leo, bhí mé ag rá leo ok tá mé ag iarraidh bheith páirteach san nGaeilge anseo in Ollscoil Mhá Nuad ach níl 'fhios a'm cén chaoi agus dúirt siad ó tá an cruinniú cinn bhliana ar siúl anois díreach, ba cheart duit rith síos agus rith mé síos ann agus bhí fíon acu agus bhí pizza acu agus ansin d'fhan mé agus rith mé le haghaidh an coiste agus aisteach go leor ansin d'fhan mé ann ar feadh trí bliana agus b'é píosa is mó de mo shaol in Ollscoil Mhá Nuad mar níl a fhios a'm ar bhain mé an méid sin taitneamh as mo chéim i ndáiríre ach bhain mé an méid sin taitneamh as an gCuallacht is go raibh mé ag iarraidh fanacht agus sin mo thús agus mé a' plé le Cuallacht Cholmcille agus Lucy b'fhéidir ba mhaith leatsa labhairt faoi do thús?
Yeah, so sa chéad bhliain ní raibh mé chomh páirteach is go raibh mé ag iarraidh a bheith agus chuaigh mé chuig an tráchtas ach b'in é saghas agus Chuaigh mé isteach chuig seomra na Gaeilge ó am go ham ach ní raibh an t-am agam, mhothaigh mé, ach ansin sa darna bliain, le linn Seachtain Ionduchtaithe 2018, bhí mé, bhí mé mar cheannaire agus bhí mé i mbun Bhí mé i léacht le Brian, sílim, bhí tú ann chomh maith agus bhíomar like ag labhairt faoin nGaeilge agus ar champas agus gach rud mar sin agus bhí Róisín ann mar bhí sí ina Uachtarán ar an gCuallacht ag an am agus bhíomar ag labhairt lena chéile. Bhí mé dá leanúint ar Instagram agus na cailíní uilig agus bhí mé saghas like gafa leo just cheap mé go raibh siad chomh cool agus bhí mé ag iarraidh like an Ghaeilge a úsáid níos minice. Um, so thosaigh muir ag labhairt lena chéile agus bhí sí like, ba cheart, ba cheart duit? Ba cheart duit teacht chuig an AGM anocht, like, you know, just, just teacht. And I was like, oh my god, okay. So ansin chuaigh mé an oíche sin agus ní raibh mé fiú i mo chónaí i Má Nuad ag an am, um, bhí mé ag lorg teach, so bhí orm fanacht le like cara random, well, car, you know, cara deas ach ní raibh muir mar dlúthchairde nó aon rud, I was just like, an féidir liom fanacht leat anocht táim ag dul chuig AGM? So um yeah, bhí sin ceann des na cinntí is fearr riamh agus anois tá dlúthchairde agam agus Seacha sin grabhar cás, go yeah.
ndeir tú gur gur ó bhí córáin mar bhí plán amsa bhí like, Yeah. tá Lucy ar an gcoiste. Oh, Chuma seo agus go forma gabhar. who's but like oh tá

thosaigh mé ar an gcoiste, I was like cén fáth ar smaoinigh mé ar sin ar chor ar bith, you know. Umm so táim chomh chomh sásta go ndearna mé sin. Umm so yeah sin an chéad chuimhne nuair a smaoiním siar air definitely. Agus yeah bhí mé i mo shuí in aice le Rachel agus ní raibh aithne agam ar Rachel ag an CCB ach bhí mé like oh féachann sise an-deas suífidh mé in aice léi so shuigh mé in aice léi. Yeah it was just cuimhin liom sin ach yeah umm sin ise so b'fhéidir Aoife ar mhaith leat labhairt faoi do chuimhne? Yeah so bhí orm really smaoineamh faoi seo mar ceapaim eh, like ag breathnú thiar siar like ní raibh saol agam gan an Chuallacht ach ndáiríre bhí. So an chéad cuimhne atá agam ar eh, faoin Cuallacht Cholm Cille ná ar lá na gcumann um, sa céad bhliain. So um, tá súil agam nach mbeidh Sinéad uh, buartha faoi seo ach bhí Sinéad gafa le Cuallacht Cholm Cille nuair a bhí sí sa mheánscoil agus like bhí sí mar sprioc aici go mbeidh muid go léir páirteach sa Chuallacht agus muid san ollscoil so ar an lá sin bhí muid ag dul um timpeall na halla ag féachaint ar gach seastáin agus landáil muid thíos ag an seastán a bhí ar Chuallacht Cholm Cille agus bhí Dee taobh thiar de agus uh ag iarraidh orainn um sínáil suas agus bhí uh na duine beaga sin agus na greamaithe ar na greamáin acu agus bhí sí ag caint faoin an Oireachtas agus an Oireachtas agus ní raibh cliú dár laghad agam cad a bhí i gceist aici ach bhí a fhios agam go rud spraíúil é ar aon nós yeah so chuir mé m'ainm síos agus bhí an AGM ar siúl an oíche sin agus ceapaim fós go raibh siad ag lorg ionadaí Freble ar an oíche ach ní raibh mé muiníneach go leor chun mo lámh a chur in airde ach fós tá áiféala agam faoi sin mar like Is aoibhinn liom an Chuallacht agus ba aoibhinn liom a bheith páirteach ón gcéad lá ach faraor níor tharla sé ach yeah sin an chéad chuimhne atá agam faoin Chuallacht just ag an AGM or ag an gabh mo leithscéal ag an aonach na gcumann a bhí againn sa chéad bhliain. Cad fútsa Rachel? Yeah bhí sé deacair orm smaoineamh siar freisin mar ní raibh mé in ann é a Maidir le mo cheann, tá an méid sin tar éis tarlú. Ach is dócha go bhfuil an chéad chuimhne atá agam ná tá sé bainteach le Sinéad freisin agus tusa Aoife mar bhí sibhse na céad cairde a rinne mé agus um, agus mé ar ollscoil. Agus is, is cuimhin liom go soiléir i m'intinn bhí Sinéad ag caint faoin Oireachtas agus bhí bhí sé ar intinn aici dul chuig an Oireachtas leis an gCuallacht. Agus just chuir sí ceist orm an raibh mé ag iarraidh dul in éineacht léi ach níor raibh clú dá laghad agam like céard is Oireachtas ann. So uh, muna bhfuil a fhios agaibh faoin Oireachtas b'fhéidir tá sibh sa sa chéad bhliain nó sa dara bhliain cos nuair a bhí sé curtha ar ceal. So is féile é like is labhraíonn daoine Gaeilge ann agus just téann na cumainn Ghaeilge ar fad agus bíonn daoine ag damhsa, bíonn comórtas ar siúl, just deireadh seachtaine den scoth atá ann so má fhaigheann sibh an deis like tóg an deis cos tá sé Yeah. go breá. So, sin é go bunúsach. Dúirt Sinéad go raibh sí chun dul chuig an Oireachtas agus shocraigh mé dul léi agus chuaigh mé le Aoife agus Sinéad agus ní raibh aithne agam ar aon duine eile ar an mbus ach d'athraigh sin cos sin an chéad áit a bhuail mé le Clíona ach is dócha ní dúirt mé faic léi cos bhí mé ró-neirbhíseach. agus bhain mé an-sult as, bhíomar ag fanacht sa brú óige i mBaile Átha Cliath ar an urlár ní raibh leaba againn

ach ní raibh sé chomh páirteach i mo shaol roimh a bheith páirteach sa Chuallacht. Bhí mé chomh sásta an Ghaeilge a labhairt agus cairde a dhéanamh trí mheán na Gaeilge, bhí sé just chomh speisialta dom. Ach cé, chomh fada is atáimid ag plé an Oireachtais, b'fhéidir tá deis againn bogadh ar aghaidh go dtí an ócáid is fearr linn a d'fhreastalaíomar air mar gheall ar an Chuallacht. So is dócha go bhfuil mo cheann an tOireachtas agus go háirithe an ceann nuair a bhí mé sa dara bhliain, so 2016 ceapaim. Bhí an ceann sin iontach. Yeah, bhí sé go breá. Bhíomar go léir ag fanacht sa brú óige i Cill Airne agus just is cuimhin liom an pre-drink sin roimh oíche na mac léinn agus Bhíomar go léir gléasta suas mar charachtair ó Disney, an raibh, sin an bhliain Fiú an seo? grá, Yeah, yeah. bhí, Yeah. yeah. Yeah, Agus agus bhí bhí- UCC linn sa brú óige, bhí sé craiceáilte. Yeah, bhí sé craiceáilte. Agus freisin, Róisín, ceapaim, is dócha gur bhuaileamar le chéile roimh an Oireachtas ach ní dóigh liom go raibh comhrá ceart againn Yeah. Is, roimh an is, Oireachtas. is ach cé- bhí. Is cuimhin liom, bhí sibhse i seomra amháin agus bhí mise i seomra eile le beirt chara liom agus bhí mé like tá na cailíní cool istigh sa seomra sin, tá orm rud a dhéanamh suas chun dul isteach agus hi a rá is chuaigh mé isteach agus dúirt mé ó Alison cén palette tá tú ag úsáid? Ó Urban Decay, wow! Is cuimhin liom an seomra go soiléir.

tá an oiread sin ócáidí ann i rith na bliana, ach an ceann a sheas amach domsa mar is aoibhinn liom a bheith faoi strus ná Gaeilge 24! So, tá an oiread sin rudaí ar siúl, yeah, no, tuigim sin, ach níl 'fhios a'm céard atá cearr liom, deirimse i gcónaí, ceapaim just, is aoibhinn liom an adrenaline, like a fhaighim ó bheith faoi strus so so yeah roghnaigh mé Gaeilge 24 agus éinne nach bhfuil like a fhios acu céard atá i gceist leis ná labhraíonn tú Gaeilge ar feadh 24 uair in aghaidh an lae agus é eagraithe ag Conradh na Gaeilge agus is féidir le héinne páirt a ghlacadh ann ach yeah Sin é ar aon nós. Agus cuimhním liom, like, an oiread sin ócáidí, bhí ceardlann damhsa, ceapaim, á reáchtáil ag Sinéad dhá bhliain ó shin, bhí céilí againn anuraidh, em, ceardlann ealaíne, like, na rudaí is randamacha riamh ach just d'oibrigh siad. Em, agus yeah, cuimhním liom an céilí anuraidh, bhí sé class, bhí sé chomh greannmhar. agus bhí an cumann damhsa ann agus bhíodar ag déanamh iarrachta like fíor damhsa a mhúineadh dúinn agus just ní rabhamar in ann like bhíomar ag léimt thart like ag léimt yeah just bhí sé chomh greannmhar umm agus freisin na pop up Gaeltachtaí so dar ndóigh umm is aoibhinn le gach éinne an pop up Gaeltacht like I don't know fíbhse ach airím uaim iad go mór ceapaim. gur cheart dúinn like pop up Gaeltacht zoom nó rud éigin a dhéanamh am éigin ach thosaigh muid á eagrú like go seachtainiúil agus mé i mbliain na céime agus i m'uachtarán agus bhí sé chomh spraíúil, bhí daoine ag canadh ag seinnt ceoil agus bhí sé just iontach agus thosaigh daoine ó mhuintir like Má Nuad ag teacht so bhí cúpla fear agus bhí mé ag labhairt le ceann dóibh beagnach thosaigh mé ag caoineadh like ag smaoineamh siar air um bhí mé ag labhairt leis agus dúirt sé oh arb as Ollscoil Mhá Nuad sibh and I was like yeah yeah um is mise Lucy hi bhí sé ina seachtaidí. deir sé, An bhfuil aithne agaibh ar an gCuallacht? I was like, Yeah, is muidne an Chuallacht! Agus yeah, dúirt sé go raibh sé like páirteach sa chumann sna seascaidí agus just cheap mé go raibh sin class agus is sin cuimhne eile actually atá agam ach ní an chéad chuimhne ach ceann de na cuimhní is fearr ceapaim atá agam agus is breá liom ag smaoineamh siar air. So yeah, is aoibhinn liom Gaeilge 24 mar gheall ar an strus agus an oiread sin rudaí a mbíonn á eagrú againn i rith an lae ach sea, na Pop-Up Gaeltachtaí an páirt is fearr liom den lá, ceapaim. Is féidir leat do scíth a ligean i ndiaidh an strus ar fad. Aoife, ar mhaith leat dul agus labhairt? Maith go leor.
So an ócáid is fearr liom ná Bál na Gaeilge Ach bhí sé deacair orm like ceann amháin a phiocadh amach. Ach ehm ceapaim go raibh an ceann is fearr liomsa ar aon nós ná an ceann a bhí Seo Linn ag seinnt aige. Ehm mar Bál na Gaeilge i mo chéad bhliain bhí eh díreach mé féin agus Sinéad ann, ní raibh aithne againn ar éinne D'fhágamar tar éis b'fhéidir dhá uair mar a bhí an Frebel Ball an oíche ina dhiaidh sin. Bhí sé chomh cute ach just ní raibh sé ar an leibhéal céanna is a bhí Bál na Gaeilge i mo dhara bliain nuair a bhí Seo Linn ag seinnt. Bhí sé craiceáilte. Bhí cuma den scoth orainn ar fad ag tús na hoíche, caithfidh mé a admháil. Ach na photoshoots agus na grianghrafanna uilig a tháinig amach as an bál sin, bhí siad iontach. Is aoibhinn liom an ceann atá ann le mé fhéin agus Rachel agus cúpla cairde eile againn agus muid ag iarraidh an Amhrán na gCupán a sheinnt le Seo Linn agus just tá sé chomh cute, chomh greannmhar. Ach yeah, b'aoibhinn liom an bál sin. Ag smaoineamh siar, níl clue dá laghad agam conas a dhearnamar an coicís sin nuair a bhíonn na balls uilig ag tarlú le, mar bhíonn Bál na Gaeilge ann, bíonn Clubs and Socs ann, bíonn ball summer ball ann agus ansin do na Frebs bhí Frebel Ball ann laistigh de b'fhéidir deich laethanta nó rud éigin so like bím tuirseach anois tar éis lá scoile ach b'é Bál na Gaeilge buaicphointe don bliana domsa ar aon nós gach bliain. Céard fútsa a Róisín? Just an féidir liom a rá, tá mo sheomra literally, like, tá pictiúirí ó Bhál na Gaeilge ar fud na háite timpeall mo sheomra faoi láthair agus na photo booths, I remem an photo booth, bhí sin just like class, ó chomh spraíúil, so bhí mé just ag iarraidh sin a rá, is aoibhinn liom photo booths agus éinne atá ag eagrú aon Bhál na Gaeilge ó anseo ar aghaidh, bíodh photo booth agaibh, just tá siad dochreidte, yeah, ok. Brennan Róisín, lean ar aghaidh. Sula luaim m'ócáid is fearr, tá mé ag iarraidh rud a rá faoi Bhál na Gaeilge. Is cuimhin liomsa a bheith mar Uachtarán, bhí fadhb againn le maoiniú agus is cuimhin liom Brian, bhí sé th'éis tosú sa ról agus thug sé an oiread sin cúnamh dúinn mar bhí muid like, ok, níl muid in ann Bál na Gaeilge a dhéanamh, níl muid in ann aon rud a shocrú, agus ansin tháinig Brian isteach agus thug sé cúnamh dúinn agus bhí chuile rud ceart go leor agus bhí sé ann ar an oíche, ní raibh súil againn leis agus bhí sé mar chuid den chóisir agus seasann sin amach dhom ar cheann de na cuimhní is fearr a bhí agam ar an ollscoil, 100%. Agus ansin bhuel má tá faoi ócáid a thaitnigh liomsa agus sin tae agus plé. Níl mé in ann Cuallacht Cholmcille a lua gan tae agus plé so an rud a bhíodh i gceist thosaigh sé amach ar dtús bhíodh tae agus plé gach Déardaoin ag a haon a chlog agus ansin Bhí Lory, a bhí mar Oifigeach na Gaeilge san Aontas na Mac Léinn, chuir sí Tae agus Plé Cúpla Focal ar siúl, ceapaim go raibh sé sin ar Dé Máirt, so bhí deis againn bualadh le chéile faoi dhó chuile sheachtain agus bhí urraíocht againn ó Barry's Tea ar feadh tréimhse, mhothaigh mé go raibh sé sin an-cool. Ach mothaím go raibh Tae agus Plé ar nós an ócáid sin, bhí fhios a'd go raibh tú mar chuid den chlann nó nach raibh an Chuallacht chor ar bith agus go raibh sé mar tá an seomra chomh beag, tá tú ar mhullach a chéile agus tá chuile dhuine in éineacht lena chéile agus níl fhios a'd cé leis a bhéas tú a labhairt ar an lá, b'fhéidir go raibh tú labhairt idir iad, míochaine, agus chéad lá eile tá siad trasna an tseomra níl deis a'd labhairt leo agus tá daoine suí ar an urlár, tá chuile tae agus plé chomh difriúil ach. Thaitin sé liom, like, ní féidir liom a shamhlú anois i saol Covid a bheith suí sa seomra sin agus 30, 40 duine ann ag ól tae, ag ithe bourbons agus an troid faoi, like, oh, cé tá ag dul an bainne a cheannach, cé tá ag dul na brioscaí a cheannach, so, like, duine thíos bean ar an bhfón, faigh na brioscaí. Ach um, seasann Tae agus Plé amach dhomsa agus Is cuimhin liom bheith scríobh like mo mionthráchtas i rith Tae agus Plé agus chuir mé mo chluasáin bhí chuile dhuine like bígí ciúin tá Róisín ag scríobh like bhí sé chomh deas agus just seasann sé amach dhom tá an comhluadar an pobal sin uaim agus tá súil agam go mbeidh deis againn rud mar sin a bheith againn arís tá súil agam ach sin é an ócáid is fearr liomsa agus is dóichí go dtugann sé sin muid ar aghaidh go dtí an chéad phointe eile ná an ghrá atá againn do Seomra na Gaeilge mar Níl fhios agam a' dtuigeann daoine cé chomh tábhachtach 's a bhí an seomra beag sin dhuinne mar bhí ollscoil an áit ag athrú go leor nuair a bhí muid ar an ollscoil thosnaigh sé amach ní raibh an oiread mac léinn ann agus ansin de réir chuaigh rudaí ar aghaidh bhí an áit fáil chomh lán ach bhí seomra na Gaeilge i gcónaí ann 's bhí suíocháin ann agus bhí tú in ann do fón a luchtú agus bhí cairde ann agus is cuimhin liom bheith breathnú ar like Snapchat maps agus bheith like Cé tá i Seomra na Gaeilge anois díreach, ó, níl mé ag iarraidh dul ann anois gabhfaidh mé ann ar ball, agus bheadh tú ag iarraidh like rith ó do léacht agus feiceáil cé bheadh ann is bheadh tú breathnú air deireadh, it's like ahh, tiocfá leis, ach uaireantaí eile bheadh do chairde uilig ann so braitheann sé ar cén uair den lá a bheadh tú ann. Níl tú fhurasta ag réiteach gur mé ina seo. Tiocfaidh mé ar ais. Ach like, hey!

Bíonn Froebels chomh gnóthach i rith an bliana agus i rith an lae so gach briseadh a bhí againn bhí mé like oh just caithfidh mé an nóta sin isteach sa gcófra agus an mála seo isteach sa gcófra agus an dearg aige se rith Tae agus Plé just cuimhnímse like ag rith trasna agus an mála mór agus ag rith agus an mála mór agus an leabhar mór.
Ach bhí tú ag labhairt ansin freisin faoin an bainne agus fós bíonn tromluí agam faoin na hadmháil agus an bainne agus an bosca airgid sin agus mé mar an cisteoir ach ag smaoineamh siar ag Seomra na Gaeilge, like, ní seasann ócáid amháin amach nó lá amháin amach i mo cheann faoi, mar nuair a smaoiním ar Cuallacht Cholmcille, bím ag smaoineamh faoi an Seomra na Gaeilge agus bíonn meangadh gáire ar m'aghaidh an t-am ar fad mar bhí an seomra sin just lán le craic an t-am ar fad, like, bhí áit againn chun dul le do chairde, like bhí a fhios agat go mbeadh do chairde ann nuair a bhí tú ann, nó seans nach raibh agus bheadh tú in ann siúl ar ais. An cuimhin liom dó, seasann dhá chuimhní amach i mo cheann. An ceann is fearr ná gur bhí mé fhéin, Rachel agus Sinéad ag glacadh páirte i dúshláin, agus ní raibh na cailíní really ag glacadh páirt ach bhí mise ag iarraidh é a bhuachaint, agus bhí orainn like céilí a bheith againn. Níl a fhios agam an raibh orainn céilí a dhéanamh nó céilí a stiúradh, ní cuimhin liom ach chuaigh mé isteach i seomra na Gaeilge and I was like, right, ok, gach duine, táimid chun Ionsaí na hInse a dhéanamh, right, seas suas, seas suas, right, off we go agus like níor chuir aon duine really ceist orm, they were like, oh yeah, Froebel's right, off we go arís ach bhí mí, bhí like na daoine i seomra na healaíne just ag siúl timpeall like, oh yeah, seomra na Gaeilge arís like of course go bhfuil siad ag damhsa ach eh, ceapaim go raibh sé sin an an greannmhar ach yeah like ní chuamar go Seomra na Gaeilge chun ár Gaeilge a chleachtadh, bhíomar ann just chun na chats a bheith againn agus ceapaim fhéin gurb é sin saghas tús den an podchraoladh seo mar ní raibh na chats sin againn níos mó agus bhí tú in ann just bualadh suas le do chairde mar a dúramar chomh héasca ansin agus ceapaim gurb é sin an cuimhní is fearr agam faoi Seomra na Gaeilge ach yeah rinne mé dearmad faoin an cófra agus ó gabh mo leithscéal ag maisiú an Seomra na Gaeilge
um Nollaig seachas do aistí a dhéanamh nó bheith ag staidéar do Seachas gabháil chuig na léachtaí oh no caithfidh mé Santy a chrochadh Michael Is mise an t-uachtarán tá Santy chomh tábhachtach ní gá go dtí léacht.
Bhí sé chomh spraíúil gach bliain. Céard fútsa Lucy. An gcuimhneann sibh an crann Nollag ar eagraigh an raibh ar eagraigh Ciarán? Ní cuimhin liom cén duine ach bhí ach bhí ár like aghaidh gach duine ar an gcoiste air. Nár cheannaigh muid cé a cheannaigh an crann nó bhí seanchrann ann

ar an oiread sin rudaí agus muid á ghlanadh amach agus mé ag tús like agus mé i m'uachtarán um, agus tháinig muid ar brístí géine Levi's dúlra oh my god bliain ó shin like uh, cé leis na brístí géine seo agus bhí siad chomh deas chomh maith so yeah, just bhí sin chomh greannmhar bhí bróga sa lár ann ar feadh like cúpla mí agus i ndeireadh bhí mé like bhfuil aon duine gur bróga like

Rinne na Fred tionscnamh ealaíne agus bhí mé féin agus agus Sinéad ag, ag obair le chéile agus bhí orainn like masc a dhéanamh i gcomhair like masquerade ball nó rud éigin agus bhí ár gceann just ní raibh sé go maith agus chuireamar sa cófra é agus go rinneamar glan dearmad air. It was like lá amháin just thóg duine- yeah, thóg duine an masc as an cófra and they were like, Cad é sin? agus bhí mise just like

áit ciúin a bheith acu agus just a scíth a ligean ach ansin tar éis tamaill thosaigh siad ag úsáid cúpla focal. Sin ceann des na rudaí is áilne agus bhí mé ag díreach just ag smaoineamh air sin agus sibh ag labhairt faoi seomra na Gaeilge. I was like Ar nós Céard é ceann Seána des na rudaí? agus na Amy's like Yes, like na- tháinig siad isteach ní raibh focal ní raibh siad sásta focal a rá is de réir a chéile bhíodh Seána like blah blah blah blah blah ar deireadh agus yeah like bhíodh sé chomh deas cineál like an story arc sin a fheiceáil do dhuine like thagadh siad isteach faitíos orthu an doras a oscailt ansin ar deireadh bheadh siad like hey a chairde cén chaoi a bhfuil sibh? Like, Níl aon rud níos deise é- níl aon rud níos deise. Céad faoin gcéad, céad faoin gcéad agus yeah, I don't know, ceann just i gcónaí smaoiním siar ar Lá na bPancóg chomh maith agus like it just like tabhairt like pancóga chuig daoine randamacha. Seo like So, roimh um, COVID is léir like Roimh COVID, yeah. Gach éinne ag úsáid an scian céanna agus oh my god,

Tá sé aisteach iad na ré éagsúil go bhfuil íomhá ina gcloigeann de like seomra na Gaeilge agus tá sé chomh difriúil ó aon duine eile, aon bhliain eile. Tá, tá rud éicint speisialta faoin seomra sin. Yeah, is cuimhin liom ag titim i mo chodladh ann cúpla uair chomh maith, definitely. Is cuimhin liomsa bhí ócáid ann, ní mé go raibh cén ócáid ach bhí ócáid agus bhí muid tar éis a bheith amuigh an oíche roimhe agus bhí orainn Bheith an-dáiríre agus bhí póit an domhain orainn agus bhí nap ag chuile dhuine beo i seomra na Gaeilge cos bheifeá in ann solas a chasadh as ar taobh amháin agus solas a chasadh as ar taobh eile so dá mbeadh tú ag iarraidh dul ar nap chasfá as an solas ar an taobh sin den seomra. Yeah bhí an oiread sin naps agam sa seomra sin caithfidh mé a rá. Is bheadh like cóta duine éicint agat is bheadh like ok. Deich nóiméad. Ní raibh sé fiú chomh compordach sin ach bhí sé. Like níl a fhios agam conas ach anyway. Yeah, But bhí not in the tar éis spare an lá.
compordach. Like níl sé compordach ach No. agus is dócha go bhfuil sé an seomra is stinky sa domhan riamh. Ach fós. Te agus te. Yeah, te. Oh yeah.
Ró-te. An-stinky, go háirithe ar maidin Aoine tar éis tae agus ceol a bheith againn ar an Déardaoin. Le bheith like fírinneach, ba chuid an-mhór é like seomra na Gaeilge i mo thaithí coláiste. So mar a bhí mé i mo chomaitéir don chéad bhliain, dara bhliain agus an tríú bhliain agus just bhí sé deas áit a bheith agam le suí síos agus píosa beag oibre a dhéanamh nó a bheith ag caint le mo chairde nó mar a dúirt siad mo rudaí a chur isteach sa chófra agus like ba mhinic an maidin a bhí orm sa choláiste róluath just mar gheall ar an amchlár bus like bhí bhí mé sa choláiste ag like a naoi a chlog ar maidin agus ní raibh léacht agam go dtí 11 nó b'fhéidir 12 agus just dul isteach sa seomra na Gaeilge agus bhí na comaitéir eile uilig isteach ann, mise agus Sinéad, ocrasach ag ithe ár pasta róluath mar d'itheamar breakfast ag 6 a chlog ar maidin. So ag leathuair tar éis 9 mise agus Sinéad ag tuckáil isteach inár pasta

Mothaím gur thug sé nasc níos fearr dhúinn don teanga ach freisin don ollscoil mar mothaím go bhfuil áit go bhfuil ann dhomsa. Like tá mé in ann a ghabháil ar ais agus comhrá a bheith agam le Brian níl Brian ag gabháil like ó tá tú imithe le dhá bhliain anois Róisín just éist liom. Tá baile againn ansin Ollscoil Mhá Nuad tá baile againn ansin sa gCuallacht agus tá baile againn i Seomra na Gaeilge mothaím go bhfuil sé sin chomh speisialta. Um, níl a fhios agam ar mhaith libh aon rud eile a rá sula gcuirfidh muid Críoch leis an gcraic. Yeah, ceapaim go raibh, go raibh sé go hálainn agus go roinn muid gach rud, na cuimhní is álainne a bhí againn, so yeah. An leagan glan dhóibh ar aon chaoi. Yeah, like. Ok, mar sin, sin eagrán eile de Phodchraoladh na Gaeilge. Tá súil againn gur bhain sibh taitneamh as an gclár agus má bhíonn sibh ag iarraidh bheith i dteagmháil linn, is féidir libh bheith i dteagmháil linn trí na meáin shóisialta, so ar Instagram,